akọnuche akọnuche ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem nke abalị

akọnuche akọnuche ị nwekwara akọnuche zuru oke Ee, ka m bịa jụọ gị ugbu a gị nwa na-ele m anya ị nwere akọnuche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche i tosiri ịkpọkọ ụmụaka gị ugbu a kpọkọ ụmụaka gị ugbu a ka unu bịa gere akọnuche nke anyị na-ewetara unu na uhuruchi taa maka na onye ji aka ya lie onwe ya o ofu aka ya ga-apụtakwa n'elu ee ọ ya o ji dị mma onye riwe ya echeta nwanne ya maka na onye ọ bụghị gị ga-eli onwe gị ma gị nwụọ ọ ndị mmadụ ga-agbakọta aka hụ na e me gịnị e nyere gị ee olili dị mma maka i were aka gị lie onwe gị i pogide aja pogide aja pogide aja pogide aja ee aja aja kpuchicha gị ee ofu aka ga-apụtazie n'elu ndị mmadụ ga-achịwazi gị ọchị sị o onye nke a ee na o nwere otu ihe si wee dịrị ọ bụ taa kasị na-atụ na akọnuche zuru oke nke uhuruchi taa ee tupu m agwa unu ihe m bu n'obi ah, ọ dị mma ka m sị unu na eh, afọ eh, a- ọnwa ọfụ aṅụrị ọnwa ọfụ ah, dịrị unu niile maka na anyị batara ọnwa ọfụ a eh, na uju chineke eh, anyị na-asị chukwu ga-echekwaba anyị iche niile na ọnwa nke a mekwa ka anyị bakwa ọnwa ọzọ eh, otu a ka ọ ga-adị ise aha m ka bụ aha m ọ bụrụ na ị na-eche aha m gaa na google gaa na facebook gaa na whatsapp ka ị gaa hụ aha m ebe ahụ ọ bụrụ na ị bụ onye izizi na-ekiri akọnuche ị ga-aga mana aha m aha m ka bụ aha m maazị maazị chukwunenye ọbasị ee mụ na nwanne m so ee mama anyị nke onye ọ bụla ma ọ bịara bịa jụọ otu nwaanyị ọ bụ sị nne na only you waka come ọ nwaanyị asị mami na only me waka come mana n'ụbọchị nke taa ọ wụ sọsọ m soro bịa ọ mụ na nwanne m nwoke ee, onye mụ na ya na-eme ihe siri ike onye mụ na ya na-eme ihe dị mma ọ bụghị kwa ihe ọjọọ siri ike na ihe dị mma ọ bụ onye ga-eme gịnị unu ga-ahụ ya maka o nwere otu o si na ọ- ya nọtụ ya eyigharịa ya nọtụ ya eyigharịa ọkwa n'aka ya ka m mụtara m nọtụkwa m asị ka m dịtụkwa ka ee, ihe otu m dị taa enwere m ike kpere ga ekpere maka adị m nwa ka reverend father eh, m agọzie gị nwanne nna biko tupu m ekele gị ka m gọzie gị ka m gọzie gị onye nwe anyị nọnyere gị
ndị ịma ndị ndị achụrụ achụ na na ndị asaghị ndị mass server

n'ihi na ọtụtụ hụrụ ọnwa gara aga mana ọwụkwa ọtụtụ hụrụ ọnwa nke anyị nọ n'ime ya ọwụ ihe ọṅụ ọwụ ihe ekele iji wee kelee eke kere ụwa nke mere anyị abanye n'ime ọnwa ọhụrụ anyị sị ka ebulie aha ya elu ise anyị abịala ọzọ taa iwetara unu akọnuche nke zuru oke unu amara ihe akọnuche nke zuru oke ihe ọwụ ọwụ gịnị ọwụ ebe anyị na-anọ gbazie onwe anyị olu nyochaa onwe anyị macha onwe anyị o nwee ebe urewure unyi nọ anyị amachapụ ya onye na-eme nke ọjọọ anyị asị ya emekwala n'ihi na ejighị ihe ọjọọ ama ndị igbo ndị igbo ihe eji wee mara anyị ebe ụlọ anyị nọ ọwụ ime mma onye na-eme nke ọjọọ anyị asị ya wepụ aka enwe n'ofe tupu amakpọ ya aka mmadụ onye mekwa nke ọma anyị asị ya mere gawa ọwụ ọwụ eh, ihe eji mara anyị Ọ wụrụkwa ekwuwe kwuwe ọwụ iri anyị riwe riwe wụ ihe ọma maka nke ahụ anyị akwado onye ọwụ. Ụbọchị nke taa, anyị jikwa okwu nke dara ụda nke anyị megidere na izu nke gara aga anyị ahụ na-asị anyị akpatụbeli ya aka anyị just kpachia nwa fọm fọm so ụbọchị nke taa anyị ga-ewetakwa ya ọzọ anyị a- anyị a-continuekwa ebe anyị kwụsịrị

iwe ewu ee adịkwana adịghị o tele o tele kparịkwara m ịgba ọhịa ewu na-eri mana ọ bụghị iwe ewu Ịma na- ọ bụghị iwe ewu ịma na- Ee, nwa- ịma nwere ihe ị gwara ndị Igbo ebe a Ee. ee agwara anyị na eruru na mmadụ anọ kpọrọ m na ekwentị sị biko ee isiokwu ahụ anyị ji bịa na izu gara aga na ha chọchara itinye ọnụ mana ha na-akpọ na-akpọ na ọ naghị aga aga biko ha ihe o megharịa ya ee Ka ọ ọtụtụ nwekwa ndị si- gakwa ọ nwekwa ndị gakwa na inbox Ee. facebook anyị Ee. zitekwa ya ma ozi dị otu ahụ Zite ozi. sị ya ma ihe ya ma okwu anyị abọbeghị ya karakara Ee. anyị anyị mere akwụkwọ ọzọ ka ụwa niile tinye ọnụ ma ndị ahụ niile kpọcha anyị ụbọchị nke gara aga anyị na ha na-ekwughị okwu anyị sị asị anyị nye ha ohere ka ha were tinye ọnụ n'okwu ọ dị mma biko a na-ekwu ude ọjị oke okwu mm. unu lee anya ebe ugbu a unu ga-ahụ na eh, mkpụrụ ọjị so anyị bịa nke anyị chọrọ iji wee kelee eze chidoke abịama mm. maka ọnwa ọfụụ nke a ee ka anyị gbapụ ya ọsọ maka na oge awụ nwanne mmadụ Ọ nwanne wụtara, Ọparanna. ee, ọjị abịala nụ Ee. Ee, ị ga-agọnụ ọfọ ọjị Ya wụtara. kelee ndị igbo ka anyị wee kelee chukwu na ọnwa Ọnwa nke ka afọ n'ime. nke o nyere anyị ee Ọparanna ị ma sị o nwe ihe nọ n'ọjị anyị nwe ama ndị ọzọ na-amaghị Otu a. gịnị wụ ọjị ọjị wụ anyị awụzi oriri ehi kraịst na ụmụ ya riri o hmm. ihe ọ wụ ọ wụ oriri ahụ Kraịst mere ọ sị unu na-eme nke a na ncheta nke ya anyị jikwa ha achịcha rie nke ha hmm. anyị nwekwa ndị Igbo Igbo ewere hmm. ọjị na-eri nke ha ịnwụ soja eke ọjị i nwee ka ọ wụ onye ọbịa bịa ịkọ ya ọjị iwe wụ igbo igbo ndị ọma igbo ndị anyị ji enwe anya anyị abịala ọzọ n'ụbọchị nke taa ọjị abịala nị o igbo ọjị abịala nị imo steeti lekwa ọjị rivers steeti lekwa ọjị Abia steeti lekwa ọjị, Anambra lekwa ọjị o, Ebonyi steeti olee ebe ị nọ lekwa ọjị, olee Enugwu lekwa ọjị, Delta steeti lekwa ọjị, ebe ọwụla ndị Igbo na-anọ na lekwanụ ọjị, ọjị abịala, Ọparanna ekozule m ọjị. Aga na- aga ga-ewe ya. Onye omenala. Ee. Onye omenala. Mm. Eh?
ọ kwa ihe chukwu ji debe gị ndụ Ọ wụ otu ọ dị. Ee, otu ịkpọ- ịkpọzuru ụmụnne Ụmụnna anyị niile. sị ha bịa Lekwa ọjị.
Abịa n'ogene. Ara. ihe mere na bụ ee, Ya gị ga-ewe ọjị ọ dị gị. Nkụ mma. ọjị ga-awa ọjị. ọ dị mma Mm.
Em, tupu anyị awa ọjị a, maka ihe a wụ ọjị igbo ahụ Ọ wụ ọjị Igbo. Ọjị ahụ, ọ gbafere. dịka anyị si na-ekwu a sị o wetara ọjị wetara ndụ Ọ wụ otu o si dịrị.
ọnwa a ga-abụrụ anyị ọnwa ọma ise ise ihe niile anyị kwuru na anyị ga-eme n'afọ a anwa ọ- n'ọnwa a ka anyị ga-ebido chukwu ga-enyere anyị aka ka anyị meruo ya n'isi o ise ndụ mmiri ndụ azụ Ee. mmiri atala ma azụ azụ anwụ anwụla onye megbule nwanne ya Mm. onye kuru ya agbarụla ya agbarụla ibe gị ibe gị kuru ibe gị dụ gị kuru ṅụrụ ehe Mm. egbe bere ugo bere nke sị ibe ya ebekwala

ọ dị egwu o. Ee, ugbu a anyị ga-agaga ee, anyị ga- ga-echigata ee, anyị ga mm, ọ bụ na anyị chigatazie anya ya ọrụ biko onye echefukwala ịgbara eh, akpụkpọ ụkwụ unu maka ịghọta obere nkwa tupu anyị abazie na isiokwu Eh, otu anyị tara ọjị a ugbu a ka anyị gaga kwacha ka anyị ga kwacha akpịrị chigata anyị bịazie anyị bịa agba egwu emetụkwa igwe onyonyo aka Gwa anyị na-echeta. Anyị ga-aga. Mm, Commercial.

si ihe a wụ isiokwu okwu nke anyị metụrụ aka n'izu nke gara aga unu asịkwa na anyị avọbele karakara na anyị mere akwụkwọ ọzọ ma ndị na-akpọ anyị ụbọchị ahụ ee ọnụ eruteghị n'okwu maka nke ahụ anyị wetakwara ya ma isiokwu ọzọ ya ma isiokwu ọ sị gịnị ọ sị afọ ole ka nwoke ga-eche echiche ịlụ nwaanyị afọ ole ka nwoke ga-eche echiche ịlụ nwaanyị ọ dịkwa iche na afọ ole ka nwoke ga-eruo iche echiche ịlụ nwaanyị ma nwoke rube na nwoke ọ ga-eche echiche ịlụ nwaanyị ọ wụrụ ezi ya wụrụ ya ị ma okwu a bụ o nwe onye kpọrọ m ka anyị mechara ihe ahụ ka anyị mechara ka izu gara aga mm. ọ yọrọ m ayịyọ mm. ọ ji agụ agụta ahụ awụ nwakpọwa ọdụdọ
ọ ji arụtọ onwe ọ yọrọ m ọ sị ị bịa n'ala Igbo ihe ndị Igbo na-asị ofu aka rụta mmanụ ya ezuo na ọ dịghị mma na anyị tinye okwu ahụ ọnụ Mm. ofu aka rụta mmanụ Mmanụ. ya ezuo Ezuo ọha Mm, ọ- ọ- o nyedịla anyị isiokwu ọzọ o. o nyere isiokwu mana ọ- ihe ọ gwara anyị sị na na- na- na a bịa n'ala Igbo na e nwere n- obodo ọ karịrị ewu ọ ka na- na ọ ka ha n'isi ha na-ekwe alụ nwaanyị na na ngwa na oge ya na-ebuteziri ndị Igbo ajọ ajọ afa Mm. so anyị metụkwa okwu ahụ ọnụ sị anyị nwekwa ka ndị ụm- ụmụnne anyị ọ bụrụ na anyị tụnyeta okwu na ọnụ na ihe gbasara kedu mgbe nwoke ga-abụ ya eruo ya echewe echiche ịlụ nwaanyị hmm. na a matacha nke ahụ ugbu a anyị abịa bịa jụọ ụmụnne anyị sị a bịa n'ala Igbo olee ndị ụbọchị ya na yọrọ mana ọka na otu aba otu aba olee abụọ ọnwụ ikwukwe zirekwa ọnụ gị igbo igbo akara enyi kwuru iwo ee awụta ọdị ihe agwụdị ya ọpa nna dịka otu anyị si wee bido ya na izu nke gara aga afọ ole ka nwoke nwere ike iche iru ya chere echiche ịlụ nwaanyị ị ma na ama ma anyị mechee mụ na ga anyị mechee gbuo nwaanyị n'anwụ Ee, agba m nwa na mgbe chere ekwenye ike gịnị mba agba agba m nwa m n'anwụ ị gakwana ịghọgbu mbọ ha echere wo maka na oge awụ nwanne anyị ga-echere sị a ga-ala ala ya ọ bụghị n'ezi o onye mere emekọdị ihe alafụzi ihe ni agba m nwa m n'anwụ ga-atakụrụ ọnụ oge awụ nwanne anyị ga-abụrụ isi onwe gị

bụ maazị Chukwunenye nwa Ọbasi anọ m afọ ee iri atọ iri atọ ewu enwere m wee mee gịnị lụọ nwaanyị wee lụọ nwaanyị ka m bụdị ụzọ lụọ ụwa ọ bụrụ na m kọwara unu m kọwara unu ihe mere o ji ruo ya bụ iri atọ maka echegatara m onye m ga-alụ chega nwe nwaanyị ọbụla na-agafe ahụbeghị m nwaanyị nke agwụ gafere keta gafere ahụbeghị m tupu m eruo afọ iri atọ Ma- ma- ma bịadebe ele anya ozugbo m ruru afọ iri atọ kpam ozugbo m lere anya n'akụkụ otu a lekwa nwaanyị mma
onye eze ya bịa ghọọ ngọzi ya atọ ya bịa ghọzie Abraham ee ee Abraham lekwa nwata eji achụ Chukwu aja ile anya n'akụkụ otu a nwa nwaanyị eji achụ Chukwu aja ugbu a dịka ile anya ugbu a ya nwa nwa bekee kpọ similarity ya wụ ya wụ ihe yitebere ibe ya alụ nwaanyị na iri abụọ na iri abụọ na itoolu be nwa alụọ iri atọ otu afọ ihe dị iche na olee ihe anyị nwere ike dịka anyị bidogoro ya m okwu ugbu a ọ gịnị mere dịka mgbe anyị nọ ọnọdụ nke gara aga anyị sị nwoke ruhara iri iri na asatọ o tozuole na nwoke ụmụ ndị kpọkwara anyị mgbe ahụ nakwa eme ka anyị ma sị ọ bụrụ na a sị na mmadụ eruo iri na asatọ na o tozuo ka nwoke wụ na o nwere nke nwa bekee kpọ nwoke itozu oke ya wụ maturity age ya na nwoke o nwekwara ike before ya etozuo oke o nwere ike bụ 25 iri iri abụọ na ise iri abụọ na isii na ọ gịnị mekwanụ ee anyị aga nọwacha iri abụọ na itoolu iri atọ ọ wụ gịnị ị ma em, o nwere ọ bụ na ile anya na mgbakọ ebe a ugbu a na ajụjụ nke nọ ebe a a sịrị ụfọdụ na-abụ ha abịa enwere ndị kpebigoro na ndụ ha ee Mm. na mmadụ ga enwere ndị na-eme ihere kama ihe na-akpọ ihere ihere ihere bụ ihere ihere ihe ahụ, i- ịgwa nwaanyị okwu Ee, ya nke- hụ- ya hụ nwaanyị a e nwere otu- otu enyi m nwoke Mhm. Mm. mgbe anyị na-eto mụnwa buru ụzọ lụọ nwaanyị ị ma ihe m ji buru ụzọ lụọ nwaanyị ya hụ nwaanyị ya ebugodu ụzọ chewa sị ya nwoke mepee ọnụ gwa nwaanyị Ya ekwu. Gwa- gwa- gwa- gwa- Nwa asọwa ya, wụ ya ga-eme onwe ya. Ọ- oo, ọ ya Anya mere. gị ma onwe ya. So, nwoke mepee ọnụ gwa nwaanyị okwu e nwere ndị na-eme ihere ọ nọ ha n'ahụ Ọ nọ ha n'ahụ Ee. ee nke ahụ ọ bụkwa na nwaanyị agụgaghị ya maọbụ ịlụ nwaanyị agụgaghị ọ na-agụkwa ya mana ọzi ọnụ ọ ga-eji mepe gwa nwaanyị sị nne ahụrụ gị n'anya achọrọ m ịlụ gị Fọ- eji ole nne ya anya kụkọrọrọ m afọ na-agbago afọ na-agbago hmm. ọ ga-emegide maka ụmụ nwaanyị ị ma ofu ofu ihe na-eji anyị aka na isi ojii n'Afrịka isi ojii ee wụ sị nwaanyị nwaanyị agbapụ nwoke o mekata ka nwaanyị si gwa gị sị na ahụrụ gị n'anya bịa lụwa m mana ọ nwoke ka ọ dịrị ịgwa nwaanyị ịgwa nwaanyị ee

nwere ike na nchịkọta ya ya gbazi nwaanyị sị asị m ekele onye ekele na-agba agụ nke ahụ wụ otu
nke abụọ awụrụ kama ọ ga-adọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ ka ọ dọrọ n'afọ ahụgo onye ihe mere na ọ lụha nwaanyị n'oge bụ na ọ dịchachara aka ike nke efe na-adị

Ee, wa- wa- ịgwa nwaanyị o okwu so na ihe mere ọtụtụ anaghị akpa alụ nwaanyị n'oge Mm, nke izizi bụ imepedo ọnụ gwa nwaanyị okwu nke abụọ bụ "Eh, olee otu m ga-esi wepụtakwanụ 1000 ka ọ 2000 ugbu a na-enye nwa nwaanyị nwa nwaanyị o so nke ahụ ya- ee, nke ahụ wụ abụọ nke ahụ abụọ Mm. Ee, nke oge ọzọkwa ee nke ọzọkwa ahụkwala m ndị ee ee etola ha ịlụ nwaanyị tozuo oke na nwoke mana ha asị ha agaghị anọ na ụlọ nna ha lụọ nwaanyị ha ga-enwe ụlọ ke he anọkwa ike nkwata ke he agbagobekwale a na-eche sị arụọ ụlọ tupu alụọ nwaanyị afọ na-agbago anyị kwuwedị anyị kwuwedị iri abụọ na itoolu na-ekwu iri atọ anyị na-agbago na-aga ebe iri anọ nke ahụ wụrụkwa otu gawa ọ- ọ wụ otu ee, mana ịma ee ke i kwuru ugbu a dịkwa mma maka ọ- ọ- ọ- ọ wụha ihe ziri ezi nwaanyị ịnọ na nwoke ịnọ na ụlọ nne na nna ya lụọ nwaanyị lụọ nwaanyị o tosiri inwe m- o nwere ihe ndị Igbo- ndị Igbo na-akpọ ya mkpuru Mm, ee mhm, o- o- ngwuru ngwuru nke ya mhm. o nweta ngwuru nke ya ya eme mụ ahụgo hmm. onye ọ nọkwa n'ụlọ nna ya hmm. mana nna ya ewepụtara ya ofu ngwuru hmm. ya nọrọ ebe ahụ ngwuru ya lụọ nwaanyị mana nwere ezinụlọ ị ga-aga enweghị ọtụtụ ngwuru na ụlọ ha mere ka e, nwoke e ga-asị ee ka m kpatanụ ego m kpatacha ego m ga-ama ma m ga-azụta ala zụtacha ala m ama ma m ga-arụ ụlọ

pụ n'ezi n'ebe ịcha ebe kwụsị gee ntị ga-echepụkwa na a sị na o nwere ndị ọ wụ ha alụta nwaanyị ụzọ akpọpere ha ihe e ji akpa aka achawa ọ na-eme aka ha aka ha chawara ọ na-eme mgbe ndị kpọrọ ihe nwa kwụrụ n'ụlọ nna rụchara ụlọ nụọ maka ụmụ ya nwa gị nwere ike ibido n'ụlọ gị toro gawa ọ wụla ezi otu a o nwere onye wa sị omere ma chi ekweghị ndị ụta atala ya Ndị ụta atala. ọ naghị eme na na-eme ka o nwee ike ịrụ ụlọ before ya lụọ nwaanyị tupu ya lụọ nwaanyị mana o kweghị aga mana ozugbo ozugbo o jiji kpọbata nwaanyị sị ọ nwunye ya kwụọ ụgwọ isi lụbata ya ụzọ emepee ọ wụla ezi otu a enwesị ọ dị ka onye ahụ ga-achọwesị mama ihe ha ọ ga m eke dị ahụ hmm. ọ dị mma ee anyị ga-aga ga kwacha akpịrị ka anyị ga kwacha akpịrị anyị echighata azụ anyị na-abịa onye emetụkwala ihe onyonyo n'aka anyị na-abịa ugbu ugbu a ee e, nwanne ife ise hita aka anyị dị ya

mana ọ bụ maka na ọ dakwa mmiri irie ma ị ma na ihe ebela adịrị ya ana m alife ị ma na ife utu wisi ga-agbaka ka ịdafu si nara n'ife ihe oko otu wisi ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-agbanye igwe onyonyo gị o nwebekwa ihe ụra mere anya a gara ka yọrọ nwa obere nkwa ga gbachaa ahụ maka na a sị dịka ndị bekee work or no play make jack hmm? you know what it make jack but metere ego metere ụgba ihe anyị na-ekwu ebe a ka ọ wee dịrị anyị ncha niile mma maka na mụ ahụgo mgbe onye ụkọchukwu gara ikpere mmadụ ekpere maọbụ onye m na-akpọ onye pastọ na-ekpere mmadụ ekpere kpere ya ekpere sị na ị ga-ahụ ihe ọma ya sị ise na chukwu ga-agọzi gị ya sị ise na ị ga-ahụ ụmụ ụmụ gị nwoke asị ise onye ụkọchukwu sị ya ee bịa nke a kwa ee e nwekwa ihe ị ga-eme ka ị wee hụ ụmụ ụmụ gị o. ya bụ nke a nwere kọndishọn ya jụọ ya sị olee ihe bụ kọndishọn ya sị ọ ma ị lụọ nwaanyị n'oge dede Ọ bụ tọwa. Okwu okwu mbụ. Okwu dị ya. okwu dị ya Mm. onye ụkọchukwu ebe ị ma a na-ekpe ekpere otu a ya na-atọ Ya na-atọ. chukwu ga-agọzi gị ya sị "Hmm, onye mee ka hmm." ya bịa eruzie na nke asị ya

na okorobịa na-adị iche karịa nwa a mụrụ mgbe mana na na na na na ọ- ọ- ọbara ọbara ọbara kọmatụ mgbe ọbara ụmụ egoro dịka ike ọgwụwala Ah, ya, ya, ya. dịbebe ibe hụkwa nwa ahụ ị ga-ahụ otu ọ ga-adị emekọkpọ ọbara ọbara mekọkpọ kọwara mana ọ bụrụ nwa a mụrụ mgbe n- maka nwoke maka nwaanyị ahụ bụ onye ọbụla kara akara Abụ- ahụ- anyị anyị na na mọzụ m na-agwa gị Gbada aka n'isi be. gị hụ nwa ahụ Eh, gbada ya- nkwe. ya- eh? gị hụ nwa ahụ ga-ama na so mere gịnị na o tozuru etozu ọ wụ otu o si dịrị ọ ya wụ ihe anyị na-ekwu ah, na ebe a Eh, nwanne nna nyekwa nna ị ma ị ma i ji okwu n'ọnụ Ee, tupu anyị aga ee, dịka ee, dịka anyị si wee kwuo si dịka ịma ka anyị ife tọghepụ- ka anyị tọghepụ akara ekwentị anyị Mm. ee ugbu a ị nwere ohere ịkpọ anyị na akara ekwentị nke ị na-ahụ na igwe onyonyo gị ee n'ebe ahụ ka i tinye ọnụ na ya bụ ee isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị N'ụbọchị a. nke taa ee ọ bụ olee otu esi ọ- ọ- ọ- is- akara ahụ bụ ee 080 ehe eh, two two uh-huh, nine one uh-huh, seven one uh-huh, three three. Eh, 7133 080 22 91 7133 ee ị nwere ike kpọọ anyị na akara ekwentị biko echefula ịgbalata ụda olu igwe onyonyo gị ka i tinye ọnụ na ya bụ okwu okwu anyị ka na-ekwu ihe gbasara kedu mgbe nwoke ga-eru ịlụ nwaanyị agụba ya ya ebido kwuo okwu na m ga-alụ nwaanyị taa ọkwa na m ga-alụ echi ka anyị hapụzie ee, ime ee, mgbe ị ruru 50 60 ya bụ ekwu okwu enweghị ịlụ nwaanyị ọ na ọ eziokwu ya wụ eziokwu Ngwa. ị ma na anyị ekwuola ihe ọtụtụ ihe ndị ihe ndị na-akpatanụ nwoke na-eji bịa nọtecha aka ya bịa kwuo okwu ịlụ nwaanyị Um, ofu n'ime ya wụ nke nke nke ị rụtụ aka sị nwo- nwoke ga-asị na ya agaghị anọ n'ụlọ nne na nna ya bịa lụọ nwaanyị gekwe ntị o ee ha bere oke nwekwe ike ọ gaghị ebere mkpere otu o si wee gara Dick nwekwe ike ọ gaghị eji otu a gara Tom ee ị na-agbala mbọ o kweghị gị aga mana mgbe ụfọdụ ị lụọ nwaanyị ọ wụ nwaanyị ị lụla ụzọ emepere gị anyị nwere onye izizi chọrọ itinye ọnụ n'okwu a ee onye nọ n'ekwentị ee e, biko aflash anyị aflash ị ga-aga gaa goro mmiri ekwentị wee kpọọ anyị tinye ọnụ n'okwu a maka okwu a gbasara gị ọ bụrụ na ị kpọọ anyị ị ga-agwa anyị n'ala Igbo ndị ka alụ nwaanyị e, ndị na-anaghị aka alụ nwaanyị n'oge n'ala Igbo ọ bụrụ na ị kpọchighị anyị azụ nwanne nna

Onye nọ n'ekwe? Onye nọ n'ekwentị? Ee, Ndewo. gwa anyị aha gị na ebe i si akpọ. ị wụ lọlọ ọbasi ngwa ngwa eke e, e, em, e, chineke akpọpụta gị taa lọlọ ọbasi ebela ihe ngwa lọlọ ọbasi gwa anyị eziokwu ugbu a di gị ọ nọ n'afọ ole tupu ya lụọ gị Ọ- ọnya ọnya ọnya ọnya gị bụ ọ nọ n'afọ ole tupu ya lụọ gị

ya bụ ndị na-anaghị ekwe alụ nwaanyị n'oge n'ala Igbo niile Hey, ọ bịakwa, ọ lekwe ha ele- mana ya
ewu ewu Chukwu. ewu Eh, Au. eh, eh, ngwakwa dị- dị- dịka ka ndị Anambra hapụ ịsị anyị nọ nga a- eme- emeghị emeghị ihe nwa bekee kpọrọ accuse Eh. ee mana ọkwa ndị Anambra niile o ọkwa ndị na- ọkwa Anambra niile kwa ndị na-achọ ka ha kpatacha ego tupu ha lụọ nwaanyị Nwanne, ee le- mana le- ụfọdụ dịka dị isi okwu mana ọkwa ha niile ọkwa wụ- gị kwuru ọwụ uche onye adịghị njọ abi

ị ga-amata mana onye dị gị iwu ya gasị nga n'otu ya na dị gị adọwe ya
ọnwa okwu kwuruo ọnwa okwu kwuruo ọ nwere egwu ndị ọ nwere egwu ndị mgbe a gụrụ asị nwoke bụ nwoke ọ bụ ọha mbụ nwoke nwoke nwoke ọ bụ ọha mbụ nwoke ọ sị ọwụ nwoke niile kwa nwoke

ụfọdụ ndị ụfọdụ ndị nne ọkwa ndị arụrụala adịghị unu gị masị m ụfọdụ ụwa masị m ụfọdụ ndị nne ndị otu ọwụ dịtụ ịma ọdịka arụrụala ha ọwụ maka nwaanyị jizi na ihe ego ji akwado ihe akwa ji enwede ihe nwee nwaanyị bịa chewe echiche ịlụ nwaanyị ha sị orubele mba orubele ha cheta ọ maka gịnị ha ebu n'obi sị nwaanyị lụọ nwaanyị lụọ ọkakpịna ise ya ego ọkakpịna na-azụ ahịa akwa ya ụfọdụ ndị ahụ a ịbịa nwa ọdịka onye nne ga-abịawuru onye na-ana ekwufu n'okwu nwa onye gị ichesi

unu ndị Imo dịkwata wee Anambra sị a mba mba ndị Imo akwala ndị Anambra Imo anakwala Anambra otu ọwụla ezi ọkwaghị gị eziokwu ọ bụ eziokwu ee ịma ha ji na-ekwu ihe a ugbu a bụ ee ọ ka mma na ka anyị were ụtụtụ wee chụwa ewu ojii maka i lee anya ndị anyị na-akpọ ndị agbata obi anyị ha bụ ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ i lee anya gị ahụ na mgbe nwoke ruole ụfọdụ ụfọdụ n'ime ha na-enye ha a na-enye ha nwaanyị mgbe ha na-aka erubeghị ọ wụdị ndị Yoruba ma ọ wụkwanụ ndị ugwu ọkwa na etoro m n'Aba ya ọha mere na awụ m nwa Aba mm. ịgwala mm. gee ntị mgbe mbụ mm. dịka 1980 ahụwala m ọtụtụ ezinụlọ Aba mgbe e ji akpa ya ma ndị nwa Aba wụ ndị Ngwa nwa okorobịa ya etozuole afọ iri asatọ ọ ga-adị afọ iri asatọ alụ ya nwaanyị ya ebido mụwa nwa akwụ akwụ n'ala Igbo anyị n'ala Igbo n'ala Ngwa ya mgbe elu bụ ala mgbe elu ala ọsa ngwa ha tụgoro ike ndị ndị ndị ụmụnne anyị ndị ofe na ụmụnne anyị ndị ke ndị ugwu amụghị amụwa N'ala Igbo, o mere eme ka ebe ha ebe m nọ too. So ọ dịkwa sọsọ ọkwa otu ọ na mgbe ma ala Mbaise, ala Anambra, ala Igbo niile. Akwụkwọ awụ onye naanị naanị nwere otu nwoke maka ụmụ nwoke na-abụ amụrụ eze ya ruo ha dịka tupu ya gawa afọ iri na asatọ a na-alụ ya nwaanyị nne na nna ya megịrị ha alụ ya nwaanyị na ezi ke anyị ezi ke anyị o nwere nwanne nna m ọ dị ndụ na-abụ ọ sị ndị otu o si wee mee ọ sị na otu o si wee mee ụfọdụ n'ime ha wụ ndị nna alụtara nwaanyị mgbe ekpeghị mpe ihe ya ga-etozie ga-ekpebizi ke ọ ga-alụkwu otu tikwuo ya ya wụ ke o ji aka anyị mana ke mbụ wụ nna lụtara ya so o kwere na mgbe o kwere m na-aghọta sị na mgbe ahụ ndị Igbo ji alụ nwaanyị na ngwa so ọ bụ ha ihe e kwuru ugbu a so ọ bụ ihe e kwuru ugbu a ka m ji wee mata na

kpọta enyi ya nwoke amụọ nwaanyị ya asị nwa ọtọ nkwụ ịgba igbo niile kewa olu m nkwụjọ igbo asị nwa wụlọ unu ekwujọla ya Em, eh, ya mụrụ papa ke m ya mụ- ọ mụrụ m awụ nwoke ya enyi ya nwoke amụọ nwaanyị ya ele nwa ahụ anya nwa ahụ mara mma ya gwa enyi ya nwoke sị nwa gị nwaanyị a nwa m nwoke ga-alụnị ma ọ ga-emeni ya were ezi ego tiri ihe

ihe anyị na anyị na-ekwu ihe anyị asị ihe anyị asị anyị Asị ala dị mma. ọ dị mma anyị na-echebata anyị na-echeta akọ na uche akọ na uche ị nwere akọ na uche zuru oke ọ bụrụ na ị nwere akọnuche ma ọ bụ ime ka akọnuche gị banyewe nke ukwuu ị ga-anọnyere anyị na ụbọchị mọnde nakwa ụbọchị fraịde ọ kụọ elekere asatọ kpọmkwem nke abalị

Crunches social na doings. I sign and all of my doings. So I'm called Owa Muzubis. The convoy that we're moving. Crunches.
Igbo ndị ọma Igbo ndị anyị ji eme ọnụ Igbo ndị anyị ji eje mba dịka isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa ee maka ndị na-abata ikiri anyị ugbu a isiokwu anyị isiokwu anyị anyị kpụ n'ọnụ ọ wụ gịnị ọ sị afọ ole ka nwoke ga-eche echiche ịlụ nwaanyị nwoke ọ ga-ege na afọ ole tupu ya echewe echiche ịlụ nwaanyị ee ọpa nna anyị etile ya nwụkwa ọnụ anyị ekwuole ya ma ihe anyị ekwuole ọtụtụ ihe ndị merenụ nwoke na-eji anọte aka ịlụ nwaanyị ndị ụfọdụ awụ sị ka a kpatachaa ego niile ka a rụchaa ụlọ tupu alụwa nwaanyị ndị ka ọzọ ọkwa ndị na-eche nne ha na nna ha tupu ha asị ya lekwa onye ọ wụ onye ị ga-alụ ya eme nwoke a nọrọ na-anọte aka tupu nwoke alụọ nwaanyị ọ bụ ihe ziri ezi ọ bụkwa iji n'ọnụ n'ụbọchị nke taa ọ wụkwa ji n'ọnụ ee bịakwa ya bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ akpọkwala kwue uche obi ha ee kekwanụ ụfọdụ uche obi ha ha ekwuru na ọ bụ ee ọ bụghazi ofu aka rụta mmanụ ezuo ọha ee ụfọdụ na-eche ego ụfọdụ na-achọ ka ha gbachaa bọyị ụfọdụ na-achọ ka e settle-ụọ ha ụfọdụ na-achọ ka ha mgbe e settle-rụ ha ha ha rụtụkwanụ ọrụ rụọ ụlọ zụọ moto ee, Ụfọ- ụfọdụ ndị kwa- mana bịa chefuo na oge anaghị eche mmadụ mmadụ ụfọdụ ndị kwa ụ- ihe a niile a kpọta aha na ha nwechara ya Ee, ha nwere ụgbọala Ee. ndị dị iche iche ee, nwere ụlọ ee, mana ụzọ ije Mm. mana ụlọ mm. mana lụọ nwaanyị gịnị ji ha ya wụ gịnị ka a gbazuo ofe ogiri ọ dị adị ọkpara nna ha akwaghị mkpa mana gị bịa Abuja o nwere ndị ọ wụ ị ma sị ego awụ mkpa ha mana ejighị nwaanyị ọ gịnị gịnị ka ji ndị ahụ ọ wụ ofe ogiri ọtụtụ n'ime ha wụ- Ka a gbazuo ofe ogiri. Ọfọ- ha- ọtụtụ n'ime ha wụ ofe ogiri maka ha bịa ha sị ee ihe nọ na oke elu na ọ nọkwa n'oke ala Ya, ha were Eh, ya- eh, o nwere ike- mana ihe m na-akpọ ihe a mmadụ i-deceive onwe ya Ee, mmadụ mmadụ mmadụ na-amaghị onwe ya ikwu Ee, na ihe nọ n'oke elu nọkwa n'oke ala Ee, kama ị bịa bịa kpọrọ ofu nwaanyị bịa bịa debe n'ime ụlọ na ọ ka mma na ụtụtụ ụtụtụ Monday ee, gị na Onye nke a.
a- onye nke a Akụọ. a- a- anọrọ Ee, gị na akụọ. Ee, ụtụtụ Tuesday gị na onye Onye nke nke a. ọzọ anọ na ndụ ahụ na ndụ dị ihe a mana Ee, Wee chefuokwa ee, asị. a- a- o nwere o nwere okwu ilulu ndị Igbo na-atụ asị e, e, o- onye onye dịka akụ ma ụkpara Mm, mm. ụ- ụkpara ee a na-ahụ ụkpara n'ọkụ Mm. ya na-aha mmanụ mm. Ee, ya na-ata ya Ee. "Eh, ule, ana m- ana m- ana m aha mmanụ Ee. mana ọ ma na ọ n'ọkụ ka ọ mere gịnị ọ nọ na Ee, ya wee- ya wụ sị ya wụ sị ụkpara na-ere ọkụ Ee, ụkpara na-ere ọkụ eche sị ya hawa mmanụ ọ ma sị onye ọkụ kọzi ya wụkwa sị atụrụ na-anyụrụ ọdụ ya ya eche sị ya mgbe onye nwe ọnwụghị eziwo ha ga-anyụkasị ebe niile ọdụ ya na-emebisi a na-aka na aga ịma ihe merenụ bụ dịka anyị si wee metụ ọnụ hmm. eh, ihe gbasara ihe ndị a niile ọ wụ uche onye adịghị njọ ee eh, onye so o metụtara ya ya bido ugbu a mee gịnị gbanwee chụwa ewu ojii e nwere okwu i kwutere ihe nọ na nwaanyị Mm. nwa onye ga-agwa gị nwa gị ju- na-agwa gị na ihe mụnwa na onwe m gabigara anaghị emere ịlụ nwaanyị ee otu ọ na-abụ gị bịa gị bịa bịa see Mm. ee plan Mm. ee bịa mee budget m Ọ- ga-azụ- m ga-azụ cement Mm. ee 200,000 m ga-azụ gị gbakọta ha niile ọsọ ọ ga-eri gị 1 million ọ ga-eri gị 1 million ọ ga-eri gị 2 million ihe gbasara marriage awụghị otu a ị ma ihe kpatara ya mm, ihe Chukwu ji aka ya mee gịnị mm. wee hiwe ụbọchị ọbụla i tinyere sị ị chọrọ ime marriage ịchọ ee ọ ga-agafe ụbọchị ahụ ọ ọ gaghị agafe Mm. mmiri na-ezogodukwa a Anwụ a ga- na-acha. a ga-agbaba e- ofu ebe ga-eme ya mana ị nwere ike gị gị- gị- gị na-eche na ị chọrọ ị- ịwụ decking gị mmiri bịa mmiri Onye ọbụla kwụsị. onye ọbụla kwụsị ma ọ bụ eziokwu o. ihe m na-agwa gị bụ eziokwu mana mana ụfọdụ ndị mmadụ ụjọ na-atụ ha heu elekwere otu m ga-esi bịa ee ihe ihe- ihe ndị bịaranụ ga-eri ụbọchị ahụ ee ihe ma moto a ga-azụ ma nke a ma nke a ha bịa chefuo na onye kwuo otu ọ ha ya ebutere ya Ebi everything. Mm. ị na-anụ ihe m na-agwa gị ugbu a? Ee. ụfọdụ na-abịaba ha bịa were ya bịa buru ya na oke ihe like this ọ ihe a mere ụjọ ji na-atụ ha ụfọdụ abụrụkwa ee mgbe ha hụchara o, fa- ezinụlọ nke bi ebi ugbu a otu e si agabiga ha sị "Heu, ọ bụ otu a ka ezinụlọ ahụ dị o mba o ka m chetụkwa obere nwanne ọ ihe a mere ụfọdụ na-eji eme gịnị anaghị ekwe alụ nwaanyị na mgbe ama m si okwu anyị kwuo mgbe o nwere emekọtawa onye metụtaga otu o mekọtara gị bụ gebe ntị o enyi a ị kaala nka o otu e lewa anya bụ ị kaala nka i were aka gị na-aka onwe gị nka olee otu ị ga-aka onwe gị nka kwụsị ọkwa mba na-etinye olu n'olu dịka ndị Igbo si wee kwuo ya oke soro ngwere maa mmiri mmiri kọọ ngwere ọ na-akọla oke na enyi gị nwoke ji 2 million 10 million lụọ nwaanyị ọ bụrụ ya onye na-esi gị ọnụ oge ma ị kpanye 20 million gaa lụọ nwaanyị ọ bụrụla asị mgbe ụfọdụ a na-enwekwa ihe nwa bekee na-akpọ shortcut i ji chee mana ị ga-alụ nwaanyị ndị nwa chọkwa na nwaanyị papa nna m achọrọ na nwaanyị wụ nwoke na nwaanyị biri n'ụlọ ya wụrụ na aga nwaanyị ya wụrụ na aga nwaanyị ụfọdụ ni- ụfọdụ n'ime ha echefuo na nwaanyị na-ebute aka nchawa ee nwanne ka m gwazie gị eziokwu nke a wụ eziokwu mere m ofu enyi m nwoke nyebeghị m maka onwe otu a na-akpọ ịgụta 2000 nye m I- i- ya ahụ Ya gụta nwụ, eh. kama ihe ọ ga-emekere m bụ ime gịnị ịṅụ mmanya bịa ka ị ṅụọ mmanya ka m kwụọ ụgwọ ọ gwụla mm. mana ị ma na ọ ka m lụrụ nwaanyị ka enyi m nwoke ahụ na ya bịa nwoke ọ wụkwa gụnwa ka m nye gị ego a ọkwa nwunye gị onye nye m 50,000 ịhụnanya ị hụrụ Ịhụnanya. mana ọ bụrụ na ọ sọsọ mụ na ya ee ọ wụ bịa n'ụlọ mmanya ị ṅụọra mmanya anyị tara anụ ee, ya kwụọ ụgwọ ọ gwụla o nyebeghị m ego ọ ka m bịa bịa nwaanyị bịa bịa bata Bata n'ụlọ. ụfọdụ abịa chefuo na nwaanyị na-ebubata gịnị ezigbo Ihe- ihe ezigbo ihe ihe ọma ihe ọma n'ụlọ ị bịazie bịa mụọ nwa ha na-enyezi gị ihe ahụ maka nwunye gị ha Maka na-enyezi nwa. gị ihe ọma ahụ maka Ma- gịnị ma- maka- maka ụmụ gị. maka nwa Ee. ọ ya bụ uru ụmụ ihe ndị a niile na-enye Na-aba. na-aba o nwere ihe ọ ga-abụ mmadụ achọghị inye gị maka gụnwa ya eji maka nwunye gị nye gị ya makwana ọ chọghị inye gị ya maka nwunye gị ya ejiri maka nwa ọmụmụ gịnị wee nye gị ya ọ ya bụ uru ọ bara mmadụ ibido n'oge wee mee gịnị wee gbaa mbọ iji wee mee gịnị lụọ nwaanyị ihe ọzọkwa tupu anyị abịa na mmemme anyị n'isi njedebe maka oge awụzi nwanne mmadụ ụfọdụ anaghị ekweta na ihe a na-akpọ ịkpọku ndị enyi ịkpọku ndị enyi onye hmm. enyemaka oh, ọ dịkwa maka oh, oh, ngwa ka a na-akpọ committee of friends ka a na-akpọ committee of friends hmm. n'olu bekee hmm. ịkpọku ndị enyi ị chọọ ime ihe dị otu a kpọkuo ndị enyi gị sị lekwa ebumnobi m mere gịnị nwere ndị enyi gị ha ga-enyere gị aka ọ bụrụ na ị nwere ego ole dị otu a mana ị nweghị moto ga-ebu ụbọchị ahụ ndị enyi ewepụta onye nke a asị aga m efu ego onye nke a asị m ga-ebute ụgbọala ụbọchị hmm. ahụ onye nke a asị na ya nwere igwe na ya ga-ebute igwe ya ya ga-ebute igwe a ga-eji eme ihe ọkụkọ ọzọ asị papel ụlọ ọja kwụ ngwa na ya ga-ebute otu bụ ngwa ọsọ hapụrụ na ya na ọwụta ọwụ ya ka ị ga-eme ka ị kpọkuolu ndị enyi gị sị lee leele ihe m bu n'obi ime gị hụ ha ga-atụnyere gị alo tụnyewere gị alo tụnyewere gị alo onye nke a sị na a ga-eme nke a onye nke a sị a ga-eme nke a nwanne ị ma na ụbọchị ị- m mere agbamakwụkwọ m makwara m lụrụ nwaanyị amaghịdị m ndị bịarala m agbamakwụkwọ mana ọzi ndị ahụ bụ ndị enyi m soro m mee ihe a bịa bịa mee gịnị bịa na-agwa m sị onye a bịara ụbọchị a onye a bịara onye o onye ọzọ bụ onye mere ebe ndị mmadụ na-anọ

gee ntị ihe a na-akọ hụ na-aba na-akọ nwoke otu mgbe ngwasọ m ikpe ịmaghị ikpe Igbe. ikpe nwe ego Aha. ihu ikpe i nwekwee nwa ọ nwere otu ọ dị ọ nwere otu ọ dị maka ego ekwe abịa na ị ga-achọ nwaanyị nwa gaa lụọ nwaanyị na nwụsịa nwa ọganihu bụ isi n'aka ya- n'aka ya- n'aka ya pụta ọ nwụ n'ezi otu a. ibe ibe na kemgbe ị ga-adị hụ n'ụlọ nwa nwoke nwoke aka m ndị ọkọmadụ ibe m Maka gịnị? E bidoro na ngwa. Ọ wụ ụfọdụ n'uru nọ n'ime ịlụ nwaanyị na ngwa bara. Ọ dị mma. Ee, oge abụzi nwanne mmadụ oge na-anọzi kwarapụ kwapụ o nwekwuru onye na-akpọbata ugbu a mana oge abụzi nwanne mmadụ ee o ruo na izu ụka ọzọ ee unu ga-anọnyekwara anyị ma ndị chọchara ịkpọ anyị maka netwọk na a a- a na-achịpụ achịpụ ee ụbọchị izu ụka nke na-abịa abịa bụ ụbọchị fraịde anyị na unu anọkọkwa ọzọ tinyekwa ọnụ na okwu dịgasị iche iche anyị atago ụkwa jaa eze anyị ee biko okwu a abụla ya shi ebe a banye ya shi ebe nke ọzọ wee pụọ were okwu a wee mere ihe ma ị makwanụ otu esi ị ga-esi agbado nwaanyị gị kpọọ m ka m gbadoro gị nwaanyị ee gị hụ nwaanyị ị ga-alụ kpọọ m kpọọ m kpọọ m na ekwentị sị m bịa na ị hụna nwaanyị ị ga-alụ m bịa gbadoro gị ma m bịa ekwuore gị m bịa bịa mee nwanne nna ka m werezi ọnụ m wee Ee, gwa gwa gwa ha. gị kpọọ m ka m bịa mee gịnị ka m bịa gbadoro gị nwaanyị ị chọrọ ee, ịlụ ọ bụ ebe aka anyị ga-eweta mmemme na n'isi njedebe nwanne nna o nwere okwu Ee. ọnụ ma ole ka E- achịkọtara igbo wụ igbo unu ahụ otu o si wee daa otu o si wee na-ada kemgbe ọnọdụ nke anyị nọburu n'oge nke gara aga ya na nke ugbu a olee mgbe anyị kwuwe anyị kọwa gịnị anyị kọwa gịnị anyị kọwasị ala ya dị mma Ala mma. ee asị a nwa anyị kwuwe awụ ezigbo ihe anyị aga ịgwa unu sị mee ihe a sị ụzọ mmadụ gara ya dị mma ya kpọọ nwanne ya ọ dị mma nwoke ịlụ nwaanyị na ngwa ọ bara ezigbote uru echela sị elekwala sị na onye ka o ji 10 million lụọ nwaanyị o jeje kwụọ ụgwọ kanopi o jekwaje kwụọ ụgwọ event center na wuse na maitama ma ọ ga-awụ na eh, banana island maka nke ahụ gị emee onwe gị ihe ọjọọ ọ bụghị lezi dịka nwanne m nwoke kwuru sị i nwee ike yiwe mmemme ịlụ nwaanyị ee weda maka mmiri izo maka anwụ chawa ya ahịa gịnị maka nke ahụ ole ọbụla i ji were lụrụ nwaanyị gị ebido na ngwa chụwa ewu ojii mgbe chi na-adị ejie ya dịrị nụ na mma ọ dị mma aha m ka bụ aha m anyị atala ụkwa jaa eze ee biko ee onye kwuru ya gbarụla aha m bụ maazị maazị maazị maazị chukwunenye ọbasị aha m agbanwebekwa ọ kakwa maazị Vitalis Anokwu nke e ji wee mara m Viano ngwanụ ise ya dịnụ na mma ndụ azụ papa nna agọziburu gị onye nwe anyị nọnyere gị awụghị ụlọ ndị achụrụ achụ ma ama ama m ụlọ kọmiti
achụrụ na
ị nwere akọnuche zuru oke